tikuwuzeni za Harun al-Rashid. Tsiku lina Harun al-Rashid amene ndi ngati mtsogoleri wa Asilamu lamma maridha maradha al-mauti, nthawi imene iyeyo adadwala matenda amene iye adadziwa kunena kuti matenda awa sindichira, adadziwa kuti matenda amene ndikudwala apawa sindichira. munthu wina aliyense wodwala amadziwa zimenezo kuti mmene ndikudwaliramu matendawa mmene akuonekeramu ndi matenda oti mwina akhoza kunditengera ku imfa atakula kwambiri matenda amenewa qala li a'wanihi akuti iyeyo anawaitana asilikali ake mabodigadi ake alangizi ake onse anabwera nthawi imodzi atafika qala lahum anawawuza kunena kuti ine mukundiona pakali pano ndipo ndikudwala ndipo matenda anga amene ndikudwalawa ndikudziwa kunena kuti sindikhalanso bwino ndi kumapeto kwa moyo wanga koma ndikufuna ndikutumeni chinthu chimodzi choti mupange ndili ndi moyo choti ndichione ineyo ndisanamwalire ndiye ananena kuti ihfiru li qabran hatta arahu qabla an udfana fihi tapitani nonse mukandikumbire manda mukakumbe manda kaburi yanga yoti ineyo ndikalowamo hatta arahu qabla an udfana fihi mpaka na ine ndaone manda amenewo dzenje limenelo ineyo ndisanalowemo ndiye anthu anakakumba dzenje la manda thumma atau ilaihi atachita zimenezi ndiye adabwerera kwa haruna rashidi faqalu ndiye adamuuza kunena kuti takumba manda anu olemekezeka amirul mu'minin ndiye haruna rashidi ananena kuti tandinyamuleni munditenge mundinyamule pano pa bedi pamene ndagona mpaka nandikaone manda amenewa ndiye atafika thumma waqafa fi hududi lqabri ndiye akuti anayima m'malire mwenimweni mwa manda thumma nadhara fihi ndiye adatsitsa maso ake ndikuona mkati mwa dzenje limene iyeyo akamwalira akagone mdzenje mmenemo thumma rafaa kenako ndiye ananyamula maso ake watawajjaha ila sama ndiye akuti adayang'ana kumlengalenga kumwamba thumma qal ndiye akuti adalankhula mawu awa konseku ine sindimakufuna koma ndimafuna mawu omaliza amene haruna rashidi akulankhula amene tilumikize ndi nkhani imene tikulankhula pano ya leadership takbir ndiye akuti haruna rashidi adayankhula mawu onena kuti alhamdulillahi muyamikike inu ambuye mulungu all praises due to allah subhanahu wa ta'ala muyamikike inu ambuye mulungu irhamu mkhululukireni man zala mulkuhu mumvere chisoni uyo amene lero lino ufumu wake watha ndibwerezenso haruna rashidi wayang'ana m'manda kenako akunyamula maso ake akuyang'ana kumwamba ndiye akunena kuti ya man la tazulu mulkuhu o inu ambuye mulungu amene ufumu wanu sudzatha ufumu wanu sudzachoka irhamu man zala mulkuhu mvereni chisoni ndi chifundo kapolo wanu amene lero lino ufumu wake watha ndimangofuna mawu okhawo haruna rashid amadziwa kunena kuti ufumu ngakhale ungakule cha mtundu wanji haruna rashid akudziwa kunena kuti udindo ngakhale ungakule cha mtundu wanji koma idzafika tsiku lina limene iyeyo zivute zitani ufumu wake siudzamuthandiza china chilichonse imene zivute zitani udindo wake ndi zonse zimene ali nazo sizidzamuthandiza mpang'ono pomwe tikanena kuti amiri limuminina mtsogoleri wa asilamu dziko lonse lapansi ndiye kuti anali nchina chilichonse imene mungaganizire sikuti adali ndi nyumba imodzi ngati imene imakhalira ya state president wa dziko imodzi kapena ziwiri mzigawo kapena mmaboma koma adali ndi china chilichonse chifukwa kulikonse kumene kudali asilamu dziko lonse lapansi anali pansi pa ulamuliro wake adali nchilichonse chimene mungaganizire sadali wosowa ndalama sadali wosowa zovala sadali wosowa ulamuliro ndi ufumu chilichonse adali nacho koma akunena kuti ambuye mulungu akumwamba mvereni chisoni ndi kumkhululukira uyo amene lero lino ufumu wake watha amene alibenso china chilichonse atamunyamula udali ulendo omwewo umene haruni adamwalira ine ndimafuna ndinene zinthu ziwiri zokha lero chifukwa zambiri timangobwerezabwereza ndifuna ndinene quality imodzi ya leadership quality imodzi yokha chizindikiro chimodzi chimene chimangosonyeza kuti awawa mukamawaona ndi munthu woyenerera kuti ndi mtsogoleri kaya ndi wa kampani ndikungobwereza bwereza kaya ndi wa kampani kaya ndi wa bungwe la asilamu kaya ndi wa chipani kaya ndi wa dziko kumene akangopezeka ndi quality imodzi imeneyi amadziwika kuti uyu ndiye munthu amene akuyenera kukhala mtsogoleri mulungu allahu subhanahu wa taala akunena kuti lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana inu anthu amene muli asilamu mukafuna kupanga emulate mukafuna kutenga chitsanzo chabwino pa kakhalidwe kanu pa zochita zanu mutengere chitsanzo cha mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam koma akunena kuti zimenezi kwa munthu amene amatengera chitsanzo cha mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndi munthu amene amakhalanso ndi zinthu zitatu chinthu choyamba man kana yarju llaha ndi munthu uyo amene iyeyo akamakhala akamakhala dziko lapansi amadziwa ndithu kunena kuti ndikukhala pano ndikulakalaka kuti mulungu subhanahu wa taala azindikonda munthu amene atsatire za mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam akhale munthu amene ali ndi chizindikiro choyambirira chonena kuti iyeyo amadziwa kunena kuti ngati ndikukhala dziko lapansi ndikhale mokondedwa ndipo momusangalatsa mulungu allahu subhanahu wa taala walyaumi lakhir komanso amakhala munthu amene amadziwa kunena kuti zivute zitani tsiku lomaliza lilipo chinthu chachitatu wadhakara allaha kathira iyeyo akakhala nthawi zonse amakhala munthu womukumbukira mulungu allahu subhanahu wa taala zimene ndinene pano quality imene ndinene pano ya mtsogoleri amene apezeke zinthu zitatu izi ndi amene sa- sikuvutanso kutsatira zimenezi amene akukhala dziko lapansi mosangalatsa mulungu kuti mulungu amukonde komanso amene akakhala dziko lapansi nadziwa kunena kuti tsiku limodzi lilipo la kiyama lomaliza komanso iye akamakhala dziko lapansi yadhkurullaha amamuyamika mulungu zinthu zitatu kotero kuti mukangomuona mtsogoleri alibe zimene titchule kutsogoloku mudziwe kuti iyeyo za mulungu alibe nazo ntchito ngakhale atakhala kuti ndi mtsogoleri wa bungwe la asilamu ngakhale atakhala kuti ndi mtsogoleri wa asilamu onse dziko lonse lapansi ngakhale atakhala kuti ndi mtsogoleri wa dziko kumene koma ngati iyeyo saganiza za mulungu mudziwe kuti quality imene tineneyi sikumukhudza mpang'ono pomwe ngati iyeyo sadziwa kunena kuti tsiku lina lake adzabwerera kwa mulungu allahu subhanahu wa taala ndiye kuti zimene tinene pano sizimukhudzanso komanso ngati samamuyamika mulungu allahu subhanahu wataala sizimukhudzanso zimene tinene pano mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam nthawi imene anali pa makka anthu amene anali makufar mapagans adamuvutitsa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam kumvutitsa kosiyanasiyana palibe china chilichonse chimene ife lero tinganene nkunena kuti ichichi ichi chandichitikira ine nchopweteka kwambiri sichinamuchitikire mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam adatchulidwa kunena kuti ndi munthu amene anali walikango munthu wonena kuti ali ndi matenda onena kuti akangobereka mwana mwana nkumangomwalira zimene mwina inu ndi ineyo sitinatchulidwe eti chifukwa chake chinali chakuti mtumiki mwana wake wina aliyense akangobadwa amangomwalira ali wamng'ono ndiye anthu anatchula kunena kuti uyuyu uyu munthu ameneyi ndiye kuti ngwamatenda korani kulongosola zimenezi zimene inu ndi ine mwina sitinanenedwe zimenezi anthu akunenanso mu qurani kudzera mu qurani allahu subhanahu wa taala mulungu akutiuza kunena kuti mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam anatchulidwa kunena kuti sahir mfiti ufiti umene kuti mwina ine sananditchulepo anthu inunso mwina sanakutchuleniponi mtumiki anatchulidwanso ndi anthu amene amawalalikira kuti sahir uyu ndi mfiti anatchulidwa kuti ndi bimbi anatchulidwa kuti ndi munthu amene amangolota zimene akuchita choncho zongonenedwa ndi pakamwa zidali zosawerengeka

Anatenga chifu cha mbuzi ndi kuching'amba bwinobwino ndi kukhutula zonse za mkati mwake zonyasa pa mutu pa Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sajidan, ali pa sijida akuswali. Inu ndi ine zimenezo sizinakuchitikireni. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akudutsa tsiku lina kupita ku masjid, panali mzimayi amene anali pafupi ndi njira imeneyo, akangomuona amanthira zinyalala amamthira zitosi za nkhuku amampaka zina zilizonse zonyasa kutenga miyala kutenga minga ndi kumayika mu msewu kuti akamadutsa zimbaye inu ndi ine zimenezo sizinakuchitikireni mtumiki tikunenayi musangomuona kuti ndi mtumiki wa mulungu koma mumtenge kuti mtsogoleri wa asilamu Mpamene tikufuna ine pamenepo. Ndiye mmene tikunena apapamu, aliyense amene ali mtsogoleri wa chipani, wa dziko, wa bungwe la Asilamu, wa bungwe lina lililonse, angoziona kuti iyeyo chimodzimodzi mtumiki, ndiye tiziona zimenezi kodi zikumuchitikira kapena sizinamuchitikirepo. Ndiye tifuna tione kumapeto kwake, the best quality of a leader, kodi mtumiki adapanga mwa mtundu wanji zimene tifuna tione pano. zomuchitikira zimenezi tsiku linanso mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam kufika pa climax pa mapeto pa zonse tsopano adali ndi mkolo wake hamza okondedwa kwambiri amene adamuteteza amene anakhala naye nthawi zonse kumulimbikitsa ngakhale kuti iwo asanalowe chisilamu koma atalowa chisilamu muone zimene zidachitika inu ankolo wanu wokondeka kwambiri amene mmakondetsetsa kwambiri amene inu mmadziwa kuti na ine kuti ndikhale pano mzati wanga ndi umeneyo inde mulungu allahu subhanahu wataala nasirun ndi amene akunditeteza koma kuti akudzera mwa anthu ena oti azinditchingira mmodzi wake nkukhala ankolo wanu amene akukuyang'anirani likufika tsiku lina akupita ku jihadi fi sabilillah akubwera mzimayi dzina lake hindi ndikumtuma munthu wina kuti na jihadi ya lero nkhondo ya lero imene tikulimbana na asilamu your target ndi hamza choti iweyo ukagwire lero lino mzimayi amene akunena kuti ndipereka china chilichonse chimene ungafune ngakhale utanena kuti ukundifuna ineyo mkazi wa abi sufiyani abu sufiyani ndi mmodzi mwa anthu akuluakulu a makuraishi koma mzimayi akufika ponena kuti sikakangolowa lero ku battlefield your target should be hamza iweyo ntchito yako onse ukawasiye just target hamza ukangothana ndi hamza basi ankolo a mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam akubwera ati munthu ameneyi nkumaona kuti ala wina aliyense amene akubwera patsogolo pake alibe naye ntchito ngati munaonapo mafilimu amene amangoyerekeza majihadi mwina munaonapo filimu imeneyi amamusiya wina aliyense amangodutsa amangodutsa mpaka nokafika pa hamza thumma katalahu ndi anamupha hamza kukwaniritsa zimene hindi ananena hindi ndiye akubwera mzimayi muone osakuti kungopha nkusiya ayi koma kupha ndi kudya matumbo zoti simukaganiza kuti zimene munthu angapange hindi akubwera ndiye akamuuza munthu wopha uja kuti ng'amba pamimba pa hamza ankolo a mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam akung'amba pamimba ndiye anatenga kibdi chiwindi cha hamza mzimayi ameneyu kusonyeza kunena kuti akuti kusangalala the best celebration she had in her life kuti lero lino amene amamukondetsetsa mtumiki hamza ankolo wake ndathana nawo ndiye kuti iyeyu mtumiki ataninso pamenepa ndathana naye akutenga chiwindi chake ndi kudya cha fresh cha munthu inu ndi ine simunayambe mwaona vuto ngati limeneli kuti m'bale wanu ndi kuphedwa ndi kuchita kudyedwa za m'mimba kuti anthu amene apanga uchigawengawo aonetse kuti they have achieved apeza chimene iwo amafuna zimenezi zikumuchitikira mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndiye akutsala yekha yekha opanda anthu ena omuthandiza kuti azimuteteza ndiye mtumiki muhammadi saa sallama mwachidule penapake nthawi hajara min almakka ila almadina wasamuka kuchoka ku makka ndiye wapita kukakhala ku madina thumma assasa daulatan islamiya ndiye akukhazikitsa the best islamic state ku madina imene achinjenje analankhula last eid kunena kuti it was characterized ndi zinthu ngati izi almusawa almusawa kufananiza pakati pa anthu onse adakuwuzani inu achinjenje kunena kuti lau saraka fatima mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam as a leader in madina akuwauza anthu kunena kuti Inu musamapange zimene amapanga Mayahudi, zimene amapanga atsogoleri ena, akaba mwana wawo wa mnyumba mwawo, akaba minista wawo wa boma lawo, akaba mtsogoleri wawo wa bungwe lawo, alibe naye ntchito, akumusiya wa free go. Mtumiki akunena kuti no, lau saraka fatima na mu dziko ilolo la chisilamu limene mtsogoleri wake ndili ndiye mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallama ngakhale ataba mwana wanga yekhayo amene anatsalapo mmodzi fatima lakatatu yadaha ndikanadula dzanja lake kufananiza pakati pa anthu amene ukuwayang'anira kaya ndi pa bungwe kaya ndi pa dziko ndino a president ndino a mp mu constituency mwanu ndino a councilor mu ward mwanu ndino a shekhe pa mzikiti panu provided ndiwe leader kufananiza anthu onse akhale ofanana amene ukuwayang'anira takbir wal adala chilungamo straightforward waqul i'dilu qur'ani ikunena zimenezo kunena kuti pangani chilungamo straight osamakhotetsa anthu a dziko lapansi ambiri ngati akupeza mavuto lero eti si chifukwa chinanso tuyasi chifukwa chake kungokhala kunena kuti mwina akangobwera onena kuti apa sizili bwino inu apa sizili bwino basi amene amakhala mdani wa dziko lapansi amene timafuna dziko lapansi lino anthu akhale anthu onena kuti apa sipali bwino iye ayi pali bwino mukuona bwanji iye ayi pali bwino zikhale choncho ndiye mtumiki akukhazikitsa al adala wal musawa chilungamo justice komanso equality in madina islamic state chikuchitika ndi chani ndimalize nkhani tsopano ku madina mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama adali wofowoka kwambiri asilamu they are numbered just very few adali asilamu ochepa kwambiri oti they could not with- withstand sakanatha kuti ayime nde alimbane ndi makufaru mapagans therefore quran idawauza kunena kuti mzingokhala osabwezera koma atasamuka kupita ku madina tsopano mulungu allahu subhanahu wataala wapatsa mphamvu nde anawuza kunena kuti udhina lilladhina dhulimu tsopano mwalamulidwa mwaloledwa kwa inu anthu amene mwaponderezedwa kuti mubwezere akakupangani attack don't be offensive inu musayambe anthu kuwamenya ayi koma be defensive mungodziteteza akamabwera that's the principle of islam nde mwachidule mtumiki muhammad saa salama akukhala pa makka pa madina mphamvu zachuluka he's got strength now ali ndi mphamvu akubwerera ndi fathi makka to conquer the Makkah, to take it back to the hands of Muslims. akaitengenso maka ibwere m'manja mwa asilamu akupita tsopano mtumiki muhammadi sala sallama ali ndi asilikali okwanira ali ndi zida zokwanira ali ndi ndalama zokwanira he's got everything that you can name it zimene zimampangitsa munthu kuti akhale ndi mphamvu mtumiki zonsezo tsopano ali nazo akubwerera ku makka tifuna tione the best quality of a leader mtsogoleri wa asilamu akubwerera atafika mwachidule akupanga konka maka anthu onse akumaka alibe mphamvu pakali pano they have been overthrown by islam alandidwa mphamvu ndi asilamu ndiye onse anakhala pansi mmene takhaliramo ndimvetsereni kuno bwino onse anakhala pansi ngati mmene takhaliramo ngati ma captives anthu oti agwidwa anthu amene agwidwa ku nkhondo kuti alibe mphamvu asilikali asilamu amtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam awazungulira anthu onsewo mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam ali patsogolo onse akhala pansi chonchi ndikutchuliranipo anthu awiri kapena atatu Hindi, mzimayi amene anadya chiwindi cha Hamza ankolo wake a Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amene Mtumiki adalira kwambiri maliro wake, akumuona kuti ali pa gulu la anthu omwe lija kukhala pansi. Mundimvetsetse kuno bwino nkhani kumene ikupita. akumuonanso kuti uja amene anatumidwa kunena kuti your target should be hamza okaphayo iwe wina aliyense ulibe nayo ntchito koma angokhala hamza akumuonanso wakhalanso pansi ngati mmene takhalira uja amene mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam akuswali adabweretsa chifu nkukamkhuthulira pa mmimba pake kunati pa mutu akuswali imene ili najisi akumuonanso kuti mkulu uja ndi uyo wakhala apoyo onse amamunena aja kuti ndi mfiti mtumiki amamunena aja kuti ndi bimbi amangolota onse aja akumuona mmodzi nda- anali abale ake the maka was just a small society small community aliyense amamudziwa ananditukana uja ndi uyu anapha hamza uja ndi uyu anapanga chakuti chija ndi uyu zosawerengeka uncountable zinthu zosawerengeka zimene zidachitika anamuchita mtumiki mu zaka 13 ali pa madina ali ku makka ndiye muone tsopano the best quality of a leader mtumiki akupanga bwanji akuwafunsa anthu achewa kuti madha tadhununa anni failun bikum simple very simple question nonse makhala pano ndikukuonani kuno bwino amuna mmanditukwana muli pompano mmati ndine wosabereka ndine wotsoka muli pompano ndine mfiti muli pompano olakhula zolakhula muli pompano ondichita zondichita muli pompano munapha ankolo anga hamza muli pompano munapha masahaba anga ambirimbiri mmajihadi mosemu muli pompano

ndiye aliyense amaganizira ndinamutukwana tsiku lijali ndinapha m'bale wake ndine ndinapaka zakuti zakuti ndine ndiye funso likungobwera kwa wina aliyense madha tadhunnuna anni failun bikum mukuganiza kuti ndipanga nanu bwanji lero iwe unapha ankolo ake ukuona bwanji lero you are under my, my, my control I'm controlling lili lero tinena kuti ndine mtsogoleri wa dziko amene reserve bank yonse ili m'manja mwa ine asilikali onse ankhondo ali m'manja mwanga apolisi onse ali m'manja mwanga mwachidule chitetezo chonse chili m'manja mwanga the first citizen imene timanenera pa chizungu Chilichonse chili ndii. Ndiye akukufunsa kunena kuti umanditukwana dzulo lija, unapha m'bale wanga dzulo lija, ukuona kuti lero ndi mphamvu zonse zimene ndili nazo lero ndikutani iweyo? Tikufuna titulutse the best quality of a leader. anthu aja ndiye akuzayankha kunena kuti akhul karim woyipa apa amakhala ndi mawu abwino kwambiri munthu wachabe amakhala okoma lilime omwe aja amamtukwana aja munthu wosayenerera munthu woyipa wotani lero akuti akhul karim with a soft words our beloved brother m'bale wathu wokondeka wokondeka mmamtukwana dzulo kummenya dzana kupha ankolo ake zavuta leroyo akhul karim polankhulatu modekha our best brother ibn akhul karim the son of our best brother ya allah
m'bale wathu olemekezeka iwe kwambiri muhammad sallallahu alaihi wasallam komanso unabadwanso kwa m'bale wathunso wina abdallah amene ali bambo wako olemekezekanso komanso kuchokera ku fungu la- ku- ku fuko la kuraishi lolemekezekanso banu hashim Eh, too much exaggeration now akuchulutsa mchere akusika pamene bongo mtumiki muhammad sallam akubweretsa kwalite yofunika kwambiri imene mtsogoleri wina aliyense lero ndi- chimene nakubwera nchimodzi yoti basi achitenge kaya mtsogoleri wa bungwe la chisilamu kaya mtsogoleri wa dziko kaya mtsogoleri wa chipani tikunena pano kwalite ya mtsogoleri Apo sitikuyang'ana kuti kodi utsogoleri wake ndi wa kuti. Koma tiku- ngati umanena kuti wewe ndi mtsogoleri, ndiye chama kama kwa kakhala Chisilamu sina ngati ukunena za Chisilamu eh. Ndio maana ndiye abati chisimu. Eh. Ndiye mtumiki akunena kuti idhabu anthu aja alankhula mawu aja ndiye tsono akuyembekezera funso linabwera mukuganiza ndipanga nanu bwanji nawonso angoyamikira m'bale wathu wolemekezeka wochokeranso kwa m'bale wathu wolemekezeka kuona ndiweyo kuti kodi utipanga bwanji koma akulankhula monyengerera mwachisoni ndiye akudikirira

iwe unanditukwana dzana ndi dzulo iwe udapanga zijazi ndi zijazi zonse zija nonse mutaimirira anthu aja nkungoimirira idhhabu wa antum tulaka nyamukani muzipita nonse you are free people mama mama mama ziko nzotheka lero lero ziko nzotheka zimenezo idhhabu wa antum tulaka nyamukani nonse muzipita ndilibe nanu vuto lina lililonse ndikudziwa munanditukwana munapha m'bale wanga munachita izi ndi izo but i don't have any problem with you ndilibe vuto lina lililonse nyamukani muzipita alafu inda almaqdira forgiveness when you have strength kukhululuka nthawi imene iweyo uli ndi mphamvu zonse zoti ukhoza kugwira nkumfinyafinya munthuyo anthu osanenanso chilichonse nanga si mtsogoleri wa dziko wafinya anene nda si mtsogoleri wa bungwe la asilamu wanena anenenso nda si mtsogoleri wa kampani walankhula anenenso nda utha kumpondereza munthu utha kumchosa ntchito utha kumpanga saspendi utha kumpanga chilichonse mene ungapangire chifukwa uli ndi mphamvu zonse zili m'manja mwako koma mtumiki akutiphunzitsa kunena kuti the best quality of a leader ndi kukhululuka pamene iwe uli ndi mphamvu zoti ukhoza kubwezera takbir kukhululuka pamene iwe uli ndi mphamvu zoti ukhoza kubwezera pa zimene anakuchita mtumiki akanatheka kungonena onsewa tanyamuleni kasiyeni kumaula zotheka onsewa tatengeni pakandaonjaku ena amangoti atanga apanga ditinting onsewa tisaonenso chifukwa tu anthuwa man katala nafsan munthu amene angaphe munthu zimakhala ngati waphanso anthu anzake ambirimbiri ndisiyira pamenepo akanatha kumutenga amene anapha mkolo wake kuti anapha munthu nayenso aphedwe koma mtumiki akuti dzipitani nonseni you are free people ndibe nanu vuto nali lonse funso langa ndi lakuti kwa inu atsogoleri a kampani kwa inu atsogoleri a bungwe la chisilamu kwa inu atsogoleri a mabungwe osiyanasiyana nanga inu a mp nanga inu a kansala nanga a president kumene a dziko kapena a chipani utsogoleri wanu ngwa mtundu wanji kodi mmagwiritsa ntchito mphamvu zanu popondereza anthu pamene kuti inuyo mukanatha kuwakhululukira chisilamu chikunena kuti alafu inda almakdira forgiveness when you have strength wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh